Мэлэчыпхъу къехъулӏахэр. Япэ ӏыхьэ. Нарт Жагъыщэ и гуащэжь Мэлэч зэи мылъхуауэ и жьыщхьэ жэщым лъхуэри хъыджэбз цӏыкӏу къилъхуащ. Мэлэч фызыжьым и жьыщхьэ пхъу зэригъуэтар нартхэ къыщащӏэм, псори хуэгуфӏащ. и анэм и цӏэр Мэлэчти и пхъум Мэлэчыпхъу фӏащащ. Мэлычыпхъу цӏыкӏур къыщалъхуа жэщ дыдэм Жагъыщэм къыпэмыжыжьэу щыпсэу Нарт Унэдж и гуащэр лъхуэри къуэ къилъхуащ. Нарт Унэдж къыхуалъхуа щауэ цӏыкӏум Унэджокъуэ фӏащащ. А зэманым нартхэ я хабзэмкӏэ зы жэщым къалъхуа щауэ цӏыкӏумрэ пщащэ цӏыкӏумрэ ин хъумэ зэрышэн хуейуэ зэтраӏуэрт. Нартхэм ар зэращӏыр мыпхуэдэут. Нартхэ зы щӏыпӏэ гуэрым щызэхуэсырти, а жэщым къуажэм хэт къыщалъхуами зэхуаӏуатэрт. Зы жэщым къалъхуа щауэмрэ пщащэмрэ зэрышэн хуейуэ унафэ ящӏырт, гущэ къуапэ зэхурабзэрт. Мис а хабзэм тету Мэлычыпхъу цӏыкӏур къыщалъхуа жэщым къыдалъхуа щауэу Нарт Унэдж и къуэм траӏуащ. Мэлычыпхъу цӏыкӏумрэ Унэджокъуэмрэ зэрылъ гущэхэм я къуапэхэр ирабзэри, нартхэр зэбгрыкӏыжащ. Мэлычыпхъур къэзылъхуар тхьэмыщкӏэ унагъуэт, Унэджокъуэр къэзылъхуар нэхъ хуэщӏат. Мэлычыпхъурэ Унэджокъуэмрэ зэгъунэгъуитӏым зэдапӏырт. Мэлычыпхъу цӏыкӏур хэхъуэртэкъым, къыщалъхуа жэщым хуэдэт, нэхъ ини, нэхъ цӏыкӏуи хъуртэкъым. Унэджокъуэр нарт и хэхъуэкӏэу хэхъуэрт, Зы жэщым нэхърэ адрей жэщым нэхъ ин хъууэ, зы махуэм нэхърэ адрей махуэм нэхъ ин хъууэ хэхъуэрт. Мэлычыпхъу цӏыкӏур хэмыхъуэурэ Унэджокъуэр ин хъури нарт шу хахуэу ежьащ. Унэджокъуэм и анэм къундэпсо и куэдт. Ар Мэлычыпхъу и анэм къыщищӏэм, и пхъур и гуащэм и деж игъэкӏуащ. Унэдж и гуащэм деж кӏуэи, къундэпсо тӏэкӏу къеӏых, Арыншэми ирикӏутыжынущ. Мэлычыпхъу ӏукӏей-щӏыкӏейуэ, дэуей-дэлъейуэ щыкӏуэм и гуащэм къилъагъури, и нысэм и къэкӏухьыкӏэр игу ирихьакъым. А зэманым нартхэ я пщащэдэс ину ягъэбакъуэртэкъым, псынщӏэу кърагъэкӏухьыххэртэкъым, щхьэдэхыпӏэ ирагъэбакъуэртэкъым. Мэлычыпхъу щынэсым, къегуэуэн мурадкӏэ и гуащэр къеупщӏащ. мэлычыпхъужьурэ шыхъужь зекӏуэкӏэ. Зекӏуэкӏэ мыщӏэурэ ӏукӏей-щӏыкӏей, сыт щхьэкӏэ укъысхуэкӏуа? Мэлычыпхъу ар игу зэрыщӏыхьар зыкъримыгъащӏэу и анэ щӏигъэкӏуар жриӏащ. Нанэ, выл, бэлыджэ, кхъуейшыпс, къундэпсо тӏэкӏу щхьэкӏэ сыкъигъэкӏуащ. А плӏым языхэзу мэлычыпхъу зыхуейр и гуащэм къыгурыӏуат, ауэ къундэпсом щысхьри къримытын щхьэкӏэ мыр къыжриӏащ. Сиӏэу щытмэ, си кӏэр дыщэ данэкӏэ къаудыхь, мэхь жысӏэмэ, щӏэгъуэнищэр къызэхуэсу, псы себгъафэ жысӏэмэ, дыщэ фалъэкӏэ къысхуахьу сыщылӏам дежи гъуаплъэ бэн схуаущӏыж. и гуащэр къэнэпсейуэ къундэпсо тӏэкӏу щхьэкӏэ къыщигъэщӏэхъум, мэлычыпхъу абы хуэфащэ жэуап иритыжащ. Уиӏэ пщӏондэ уи кӏэр хьэцбанэкӏэ къаудыхь. Мэхь жыпӏэмэ хьэкъарищэ къызэхуэсу, псы себгъафэ жыпӏэмэ хъуразэкӏэ къыпхуаухь, ущылӏам дежи псыпцӏэжь ятӏэм ухаудзэж. Ар жриӏэщ и гуащэми, мэлычыпхъу зыри къимыхьу къэкӏуэжащ. И гуащэр бэмпӏащ, хъущӏащ, ауэ нэгъуэщӏ кърищӏэн лъэмыкӏыу, мэлычыпхъу цӏыкӏур и къуэм къримыгъэшэн щхьэкӏэ ӏэпхъуэри, къуажэм дэкӏащ. Къуэри, бгыри, псыри, мэзри зэпиупщӏри, нэгъуэщӏ щӏыпӏэм щытӏысащ. Нарт Унэджокъуэм мэлычыпхъу цӏыкӏур щыгъупщэжри, нэгъуэщӏ фызу къишащ. Мэлычыпхъу къехъулӏахэр. етӏуанэ ӏыхьэ. Мэлычыпхъу цӏыкӏурэ зы гуащэ нысэ гуэррэ зэгъунэгъуу зэбгъэдэсу зыдэпсэурт. Зэгуэрым гуащэ нысэм и лӏ Шужьейрэ Мэлычыпхъу и адэ Жагъыщэрэ зекӏуэ зэдежьащ. Мэлычыпхъу и адэр зекӏуэм къэту и анэр шыгъу тӏэкӏу хуей щыхъум, Гуащэм де кӏуэи шыгъу тӏэкӏу къеӏых, жиӏэри и анэм Мэлычыпхъу игъэкӏуащ гуащэ нысэм и деж. Мэлычыпхъу зыдэкӏуа Гуащэ нысэм деж нарт щауэщӏэ зыбжанэ щӏэсхэт. Мо щӏэсхэм щхьэкӏэ укӏытэжри, Гуащэм шыгъу жримыӏэу куэдрэ щытащ Мэлычыпхъу. И кӏэм Гуащэр къеупщӏащ, Щхьэ укъэкӏуа? Узыхуейр сыт? жиӏэри. Нанэ, ӏэфӏыр зыгъэдыджу дыджыр зыгъэӏэфӏ, жиӏэри сыкъигъэкӏуащ. Тхьэм удих уэ ӏейр! Сыт мыбы ӏэфӏыр зыгъэдыджу дыджыр зыгъэӏэфӏ жыхуиӏэр? Уэ тхьэ лӏыншэ улъхуэнмэ! Жиӏэри, гуащэр мэлычыпхъу къешхыдащ, жыхуиӏар къыгурымыӏуэу мэлычыпхъури къыщӏэкӏыжри къэкӏуэжащ. Сиӏэкъым, жиӏэри къызитакъым, жриӏащ и анэм. Мэлычыпхъу цӏыкӏуми и гум ирилъхьащ, лӏыншэу сылъхуэну жызыӏа гуащэм зыгуэр жесӏэжынщ, жиӏэри. Нэху игъэщри мэлычыпхъу гуащэм деж кӏуащ. Си адэр сымаджэу къигъэзэжри ныжэбэ къэкӏуэжащ. Езыр зэрысымаджэ дыдэм щхьэкӏэ къэмыкӏуэфу сэ сыкъигъэкӏуащ мыр бжесӏэжыну. Нартым мафӏохъу къуихыжащ. Мафӏохъум иужькӏэ щӏэлъи хумылъхьэу, кӏыти хумылъхьэу, хэудэни хумыудэу, и щхьэри тумыпӏэу, сэ сынэкӏуэжыхукӏэ фадэ пӏащӏэ схуэщӏ, къыбжиӏэжащ. Гуащэм ар жриӏэри кӏуэжри тӏысыжащ. Гуащэр гузэващ, гупсысащ, апхуэдэу зыри химылъхьэу фадэ зэрищӏынур имыщӏэу. Абы иужькӏэ махуэ заули дэкӏауэ нарт Шужьейр къэсыжащ, Жэгъыщэр и гъусэу. Мэлычыпхъу и адэр и унэм кӏуэжащ, нарт Шужьей и унэм кӏуэжащ. Шужьей къепсыхыжу и унэм зэрыщӏыхьэжу Гуащэр къегиящ. А сымыгъуэ, сыт телъыджэ а къызэпщӏар? Сыт уэсщӏар, зиунагъуэрэ? жиӏащ нарт Шужьей. е хэудэн хэмылъу, е кӏытэ хэмылъу, е щӏэлъ хэмылъу, е и щхьэ темыпӏауэ апхуэдэ фадэ пӏащӏэ ящӏэрэт? Ар щхьэ къэпӏуэхуат. Уэ гуащэм жыпӏэхэр сщӏэркъым, делэ ухъуа си гугъэщ, жиӏащ нарт Шужьей. Тхьэ, сымыщӏэ, Жэгъыщэ ипхъу цӏыкӏур къакӏуэри, си адэр сымаджэу къэкӏуэжати, мыращ уи нартым къыпхуиӏуэхуар, щӏэлъи хумылъхьэу, кӏыти хумылъхьэу, хэудэни хумыудэу, и щхьэри тумыпӏэу сэ сынэкӏуэжыхукӏэ фадэ пӏащӏэ схуэщӏ къыбжиӏэжащ, жиӏэри, Мэлычыпхъу жиӏахэр гуащэм и лӏым псынщӏэ дыдэу хуиӏуэтэжащ. Абдежым Шужьейм игъакӏуэри Мэлычыпхъуи и адэри зэгъусэу къригъэшащ. Иджы фыкъыщӏезгъэшар арщ. Пцӏы бупсу гуащэм деж щхьэ укъэкӏуат? жиӏэри, Шужьей Мэлычыпхъу еупщӏащ. Гуащэм лӏы симыӏэу сылъхуэну жиӏэри къызэщати, фадэ пӏащӏэ хэмылъӏауэ ищӏмэ сеплъыну арат. Ар сыт щхьэкӏэ къыбжиӏа Гуащэм? Нанэ шыгъу тӏэкӏу щхьэкӏэ сыкъигъэкӏуати, нарт щауэхэр щӏэсу сыкъыщрихьэлӏэм сыукӏытэри, шыгъу жызмыӏэу ӏэфӏыр зыгъэдыджу дыджыр зыгъэӏэфӏ жысӏати, Тхьэм удих уэ, ӏейр, Тхьэ уэ лӏы уимыӏэу улъхуэнумэ, къызжиӏащ. Гуащэм жиӏэр пэжщ, абы езым зыри хэмылъу фадэ ищӏыфмэ. Апхуэдэу Мэлычыпхъу щыжиӏэм, Шужьей абы егупсысащ. Мэлычыпхъу и ӏущагъым нарт Шужьей дихьэхащ, игукӏи и псэкӏи Мэлычыпхъу щхьэгъусэу къехъуэпсащ. Уэ укъуаншэкъым, Къуаншэр гуащэрщ, жиӏэри нарт Шужьей Мэлычыпхъу и ӏэпщэм данэ кърищӏэри и адэр и гъусэу иутӏыпщыжащ, иужькӏэ щӏэупщӏэн игу хэлъу. ӏэфӏыр зыгъэдыджу дыджыр зыгъэӏэфӏыр къэзымыщӏар сэ щхьэгъусэ схуэхъункъым, жиӏэри нарт Шужьей ар и щхьэусыгъуэу и гуащэр иригъэкӏыжащ Мэлычыпхъу цӏыкӏур къишэн и мураду. Мэлычыпхъу къехъулӏахэр. Ещанэ ӏыхьэ. мэлычыпхъу цӏыкӏур нарт унэджокъуэм имыша щхьэкӏэ ӏущ дыдэ, дахэ дыдэ хъуащ, езыр цӏыкӏу дыдэ щхьэкӏэ лъагъугъуафӏэу, ӏэщӏагъэшхуэ иӏэу пщащэ зыкӏэлъыкӏуэ щыхъум, нарт щауэхэм мэлычыпхъу дахьэхыну къыхузэпещэ хъуащ. Мэлычыпхъу и псэлъыхъун дэнэ къэна, зрагъэлъэгъун, епсэлъылӏэн къудей нэхъ мыхъуми, нарт щауэхэр щӏыпӏэ псомкӏи къикӏыурэ къыхуэкӏуэрт ягъэпсэлъэну, гъэщӏэгъуэн гуэр жрагъэӏэну. Нарт щауэщӏэ куэд къыщӏэупщӏаи, къепсэлъылӏаи, хузэблэкӏаи, ауэ Мэлычыпхъу и гур зы нарт щауи дихьэхыфакъым. Псом хуэмыдэжу нарт щауитӏ Мэлычыпхъу дахьэхыну зэныкъуэкъуу иужь къитащ. Нарт щауэщӏитӏым язу хэт къыхихми зрагъэщӏэну щӏопщ ӏэпэпс зэрыдзэн зырыз къратащ. Хэт и щӏопщ ӏэпэпсыр зэридзэми, абыкӏэ Мэлычыпхъу зэгуакӏуэр къащӏэну. Мыр уэгум къикӏа дэнащхъуэщ, гурымыщхъуэу и ӏэдакъэщ, нартым и ӏэпэпсщ, щӏасэм и ӏэужьщ, узэгуакӏуэм хузэфӏэщӏэ, мэлычыпхъу кърата щӏопщ ӏэпэпсыр игу ирихьакъым. Нарт щауитӏми и гур дахьэхыртэкъыми, зыпигъэкӏыну мыпхуэдэ жэуап яритащ. Цӏамыщхъийм къыщрабзэу къан хъыджэбзым къыхуахьар уэгум къикӏа дэнащхъуэкъым, Гурымыщхъуэу и ӏэдакъэкъым, нартым и ӏэпэпскъым, щӏасэм и ӏэужьщ, яжриӏэри, я щӏопс ӏэпэпс зырызыр яритыжащ. Нарт щауэщӏитӏыр ерыщ екӏуэу аргуэру къыкӏэлъыкӏуэ щыхъум, мэлычыпхъу игу ирилъхьащ щауэщӏитӏым я лъагъуныгъэм и инагъыр зэригъэщӏэну. Езы мэлычыпхъу данэ щӏопщ ищӏри игъэтӏылъыжащ. Махуэ гуэрым нарт щауэщӏитӏыр Мэлычыпхъу и унэм щызэрихьэлӏэм, щӏопщыр къыпихри къаритащ. Мыр выпщэрыкӏ данэкъым, шыпщэрыкӏ данэщ, уэгум къикӏа дэнащхъуэщ, дахэм и пцӏэбгъущ, жэрым и бгъуэщӏщ, щӏасэм и ӏэужьщ, и кӏапитӏыр щыхьыбжьэщ, къурэ къеӏэми къримычу, и бзэпс имычыжыхэну данэ ӏэпэпсщ, щӏасэ фэеплъщ. жиӏэри зы нарт щауэм хуишиящ. Сэ сыданэ щӏопщыншэкъым, данэ щӏопщ согъуэт, схуэмыгъуэтыр уэращ, къыжриӏэри ӏихын идакъым. Укъакӏуэурэ си бжэӏупэшхуэр бубащ, зебгъэщӏым пщӏэздзурэ си данэ щхьэнтэр блэжьащ, си куэщӏым уилъурэ си мажьэ лъапӏэр пкъутащ, сӏумыхи сӏумых. жиӏэри, Мэлычыпхъу щӏопщыр адрей нарт щауэм хуишиящ. Къарэкъурэм сӏэпимыгъэзым, мэзыхьэм хызимыгъэным, хэщӏапӏэм къыхэзмынэну узогъэгугъэ, жиӏэу къыщыӏэбэм, щӏопщыр иритын идэжакъым. Къарэкъурэм пӏэпигъэзыфым, мэзыхьэм хыфӏигъэдзэфым, къан хъыджэбзри пӏэпагъэзынщ, яжриӏэщ Мэлычыпхъуи, Щауэщӏитӏыр игъэунэхуауэ щӏигъэкӏыжащ. Щауэщӏитӏыр нэщхъейуэ дигъэкӏыжри, езыр кхъуэщын ӏэлъэныкъуэкӏэ псыхьэ кӏуащ. Псыхьэ лъагъуэм тету джабэм щехым плъэри, адкӏэ зы шу къакӏуэрти, и гъуэгур зэпимыупщӏу блигъэкӏыну Мэлычыпхъу къэувыӏащ. Шури къакӏуэурэ Мэлычыпхъу и гъунэгъу къыщыхъум, и шыр къыжьэдикъуэри къеупщӏащ. Мыбыкӏэ шы яхуу плъэгъуауэ пӏэрэ, дахэ?

Пцӏэгъуэплъыр сокупцӏэ дамыгъэу, шыгъуэр хэущыкӏ мащӏэу, къарэр блэ тхьэхуу, зыхури псыпцӏэм хэнауэ, ижьырабгъу куашэу, шэсырабгъу сокуу, лъахъэ пхэнж телъу кӏуэрэ, кӏуэрэ ущыжу, апхуэдэ зыгуэрым уи адэ Ашэ и шыр ихуащ. Ашэмэзыр укӏэлъымыкӏуэ, Ашэмэзыр укӏэлъымыжэ, а слъэгъуам ущӏыхьэжынукъым, ущӏыхьэми, упэлъэщынукъым. Уэ псори пщӏэуэ сыт щыгъуэ укъалъхуа? Къау-къау щыкъакъэу, къау-къаз щыкӏэцӏу, къаз джэдыкӏэ щыгъуалъхьэу, пцӏэгъуалэ щыгупкӏэу, гупкӏэмэш къыщахым и лъэхъэнэм сыкъалъхуащ, жиӏащ Мэлычыпхъу. Уэ хэтхэ укъыщалъхуа? жиӏэу ещанэ къыщеупщӏым, Мо унэ хужьу хьэхужьыбзэ зыдэлъым сыкъыщалъхуащ, жиӏэри, Мэлычыпхъу шум и ужькӏэ къыпикӏухьри, псыхьэ лъагъуэм техьэжащ, псы къихьынуи ежьащ. Нарт Ашэмэзи и гъуэгу теувэжащ. Мэлычыпхъу псыр къихьу шыгъуэгубжэмкӏэ къыщыщӏыхьэжым, пщӏантӏэм Къанж и къуэ Щэуей къыдыхьащ. Щэуей къыдыхьэгъуэмрэ Мэлычыпхъу и къыщӏэкӏыгъуэмрэ зэхуэзэу бжэр къыӏуихри къыщӏэкӏащ. Мэлычыпхъур псоми уахуэпсалъэу, псори къапщӏэу жаӏэ, Уэ апхуэдэу упщащэ хахуэмэ, сэ дагъуэ къысхуэпщӏыфынт, хэт сыщыщми сыкъащӏэт, жиӏащ Къанж и къуэ Щэуей. Абы щыгъуэ хуит сыкъэщӏ хъурейуэ узыпэсплъыхьыну, жиӏэри Мэлычыпхъу хъурейуэ шур къикӏухьурэ зэпиплъыхьащ. Мэлычыпхъу и хъыбарыр Къанж и къуэ Щэуейм куэд щӏауэ зэхихырти, Дагъуэ хумыщӏыфын хуэдэу зыкъызэригъэпэщщ, зыкъихуапэри къэкӏуат, къылъыхъун игу хэлъу. Къыщыкӏуэм мэзымкӏэ къыщӏэкӏати, и шабзэм жыг пщӏащэ дэнауэ ари зэрыдэлъу, лъахъэри кӏэрылэлрэ щӏым трилъафэу къыдыхьат. Унарт жысӏэнти, иныжь фызым укъилъхуащ, нарткъым пхужысӏэнти, нартхэ ущалъхуащ, Сыноплъри уи шабзэм удз ехъу, уи шыр дэджэхъущхьэщ, лъахъэр и кӏэлъэфщ. Къанж и къуэ Щэуейуэ Нэрыбгейм и къуэ закъуэу зи хъыбар зэхэсхыр уэрымырамэ сщӏэркъым, Къанж урикъуэу Нэрыбгейм уримыкъуэжами улӏэнт, жиӏэри Мэлычыпхъу щӏыхьэжащ. Къанж и къуэ Щэуейми жиӏэн имыщӏэжу и шыр къиӏуантӏэри къыдэкӏыжащ, Мэлычыпхъу и анэр унэм щӏэту Къанж и къуэм жриӏар зы псалъи хэмызу зыхихат. Къанж и къуэ Щэуей дэкӏыжу Мэлычыпхъу унэм щыщӏыхьэжым, и анэр къешхыдащ. Уэ дзы зыфӏумыщрэ зыгуэр зыхужумыӏэрэ щыӏэкъым. Уи гугъэр сыт? Гуащэ цӏыкӏу бгъэджэгуу ущысым нэхъыфӏ, хэт узыщыгугъыр? Сэ иджыри сыкърагъэкӏыжа щӏыкӏэкъым. Лӏы и фыз трамыхмэ, сэ лӏы сиӏэщ, жиӏэри Мэлычыпхъу щхьэгъубжэ дапхъэм тетӏысхьащ. Абы хэту Мэлычыпхъу цӏыкӏум и псэлъыхъуу щауэ гуэр къыдыхьащ. Щауэм ежауэ хьэхэр щебэным Мэлычыпхъу щхьэгъубжэм къыдэплъри щауэм и щытыкӏэр жиӏащ. Жысӏэӏамэ фошхыдэ, тхьэ сӏуэпами схуэшэчынкъым. Щауэщӏэр хагъэзэрыхьауэ щӏэп гуэрэным хашхыхь хьэхэм. И анэр щхьэгъубжэм къыдэплъри, хьэхэр зэбэн щауэр илъэгъуащ, Ауэ щӏэп гуэрэн илъэгъуакъым. Щӏэп гуэрэн ди пщӏантӏэм дэнэ къыздикӏар? жиӏэри аргуэру пхъум ешхыдащ. А щауэм щыгъыу хъуа псори щӏэпщ, жиӏэри Мэлычыпхъу кӏиящ. Гъэмахуэ хуабэти, щауэм чэтэн джанэ гъуэншэдж щыгът. Апхуэдэу къыщӏэупщӏэу хъуа псоми дзы зырыз яфӏищурэ Мэлычыпхъу цӏыкӏур зыми яхудэкӏуакъым. Мэлычыпхъу къехъулӏахэр. Еплӏанэ ӏыхьэ. Нарт Шужьей и гуащэр иригъэкӏыжа иужь, куэд дэмыкӏыу Мэлычыпхъу цӏыкӏум къыщӏэупщӏащ. Мэлычыпхъу и адэ Жагъыщэ деж лӏыкӏуэ къищӏри къыжригъэӏащ. Сэ си гуащэр изгъэкӏыжащ. Уи пщащэу Дахащэ цӏыкӏум сегуэкӏуащи, унэ гуащэу къызэт. Шужьей и лӏыкӏуэм апхуэдэу щыжиӏэм, Жагъыщэ гузэващ, жиӏэнур имыщӏэу, жэуапу иритынур имыгъуэту, шужьей пэжу жиӏэрэ ауан къищӏрэ зыхуихьынур ищӏакъым. И гуащэ дахэшхуэр иригъэкӏыжауэ мэлычыпхъу цӏыкӏунитӏэр ишэну щӏыжиӏэр сыт имыщӏэми къыхуэщӏакъым. Сэ си пхъур езыр ӏущ дыдэщ, ӏуэхур зытетыр гурыдгъэӏуэнщи, и щхьэм и унафэр езым ирещӏыж. Шужьей и мурадыр мэлычыпхъу щыгурагъаӏуэм ину дыхьэшхащ. И гуащэр иригъэкӏыжауэ сэ къысщӏоупщӏэ, Сыдэкӏуэнщ, мы фэ чысэ цӏыкӏум из дыщэ къывитмэ, жиӏэри зы фэ чысэ цӏыкӏу ужьафэ хуэдизу къаритащ. Мыбы из дыщэ фӏэкӏа жыдмыӏэу дауэ хъун, мащӏэӏуэщ, мыбы зы дыщэ ӏэмыщӏэ нэхъ ихуэнукъым, жиӏэт мэлычыпхъу и адэжьым, чысэр щилъэгъуам, ауэ итӏани и пхъум и щӏыщагъэр ищӏэжти, дэкӏуэрэ ишэм фӏэфӏт. Гуащэ цӏыкӏу игъэджэгуу щыс нэхърэ унэгуащэ хъумэ нэхъ къищтэрт. Мэлычыпхъу и фэ чысэ цӏыкӏур Шужьей и лӏыкӏуэм ихьри кӏуэжащ. Мыбы из дыщэ ептмэ, мэлычыпхъу къыбдэкӏуэнущ, жиӏэу чысэр Шужьейм щритым гуфӏащ. Мыбы из дыщэ фӏэкӏа къызжимыӏэмэ, мэлычыпхъу цӏыкӏур нобэ къызошэ, жиӏащ Шужьейм. Шужьейм дыщэ изу илъу кӏадэ ин иӏэти, зытричри, дыщэр фэ чысэ цӏыкӏум ирикӏутэу щӏидзащ. Зы ӏэмыщӏэ из ирикӏутэри, чысэ цӏыкӏум къищакъым. ӏэмыщӏитӏ ирикӏутэри, из хъуакъым. ӏэмыщӏэкӏэ ирикӏутэр из щымыхъум, пхъэхьэшкӏэ ирикӏутэу хуежьащ. Шужьей дыщэр пхъэхьэшкӏэ ирикӏутэрт, ауэ фэ чысэ цӏыкӏур зэӏыкӏыурэ нэхъ ин хъу фӏэкӏа, из хъуртэкъым. Шужьей дыщэр хьэнцэкӏэ ирикӏутэу хуежьащ, дыщэу иӏэр псори ирикӏута щхьэкӏэ, чысэ цӏыкӏур кӏадэм нэхърэ нэхъ ину зэӏыкӏри, дыщэр из хъуакъым. Шужьейр губжьри, и нарт щэуэгъухэм дыщэу яӏэр щӏыхуэу къаӏихри, ари хикӏутащ, ауэ чысэм из хуэщӏакъым. Ужьафэ хуэдизу щыта чысэ цӏыкӏур домбеяфибгъу хуэдизу зэӏыкӏащ. Шужьей абы фӏэкӏа дыщэ щимыгъуэтыжым нэгъуэщӏ ӏэмал къыхуэмыгъуэту, дыщэ щӏыхуэу къищтар игуэшыжри, езым и дыщэри кӏадэм ирикӏутэжащ. Домбеяфибгъу хуэдизу щыта чысэри ужьафэ хуэдизу цӏыкӏу хъужащ. Шужьейм ар зэригъэщӏэгъуэн ищӏэтэкъым. Фэ чысэ цӏыкӏур дыщэкӏэ игъэнщӏу щыхуемыгъэхьыжым мурад ищӏащ ар зищӏысыр къимыщӏауэ мэлычыпхъу деж иримыгъэхьыжыну. Нартхэм хъыбар яригъащӏэри, щауэгъуу иӏэр псори зэхуишэсащ. Нартхэм чысэ цӏыкӏур зэӏэпах-зэӏэпалъхьэу еплъахэщ, ауэ зищӏысыр, къызытраха зи фэр къищӏэфыну зыри къахэкӏакъым. Нартхэ яӏэт, Уэрсэрыжькӏэ еджэу фызыжь гуэр, псори къищӏэу, Мыр Уэрсэрыжь къыхуэмыщӏэмэ, къэщӏа хъункъым, жаӏэри, чысэр Уэрсэрыжь хуахьри кӏуахэщ. Нарт щауэхэм дыщэу диӏэу хъуар псори мы чысэ цӏыкӏум иткӏутащи, из хъуркъым. Мыр зищӏысыр къыджеӏэ, жаӏэри, Уэрсэрыжь чысэр иратащ. Уэрсэрыжь чысэ цӏыкӏур зэпиплъыхьри, А, си щӏалэхэ! Нартхэ дыщэу яӏэр псори ифкӏутакӏи, мыбы из фхуэщӏыфынкъым. Мыбы из хъуауэ, мыбы зигъэнщӏауэ зылъэгъуа зыри щыӏэкъым, мыбы мылъкурэ былымкӏэрэ зигъэнщӏауэ зэман къэхъуакъым. Мыбы зэрызигъэнщӏу щыӏэ закъуэр щӏыщ, мыбы зевгъэгъэнщӏыну фыхуеймэ, япэ щӏыкӏэ щӏыгулъ тӏэкӏу ифкӏути, итӏанэ дыщэ ифкӏутэ. Мыр цӏыхум и гум телъ фэр аращ, къажриӏащ Уэрсэрыжь. Нартхэр къэкӏуэжри, апхуэдэу ящӏащ. Япэ щӏыкӏэ щӏыгулъ тӏэкӏу иракӏутэри, итӏанэ дыщэр щытракӏутэжым, зы ӏэбжьыб нэхъ имыхуэу чысэм из хъуащ. Шужьей зыхуейр арати, дыщэр изу чысэр Мэлычыпхъу цӏыкӏум къыхуригъэхьыжащ. Уи чысэм дыщэ из ищӏри, нартым къригъэхьыжащ, удэмыкӏуэу хъунукъым, жаӏэри, Мэлычыпхъу деж кӏуахэщ, чысэри яхьри. А си чысэм из хъуар дыщэуэ фыщыгъуазэ? жиӏэри, Мэлычыпхъу къаиупщӏащ. Дыщэщ, дыщэ нэсщ. Хьэуэ, жиӏащ Мэлычыпхъу, Сэ еста чысэм из хъун дыщэ нартхэ ягъуэтынкъым. Дыщэкъым чысэр зыгъэнщӏар, щӏыщ. Дауэ зэрымыдыщэр? Мис, еплъ! жаӏэри, чысэм и щхьэр ятӏатэри ирагъэлъэгъуащ. Атӏэ сэ жысӏэр пцӏыщ абы щӏы хэмылъым. Фи фӏэщ мыхъум, къифкӏути феплъ. Фэ чысэ цӏыкӏум дыщэу илъыр къыщракӏутым, и щӏагъым щӏыгулъ тӏэкӏу халъхьауэ къыщӏэкӏащ. Иджы щӏыр къыхэфхи, дыщэр чысэм ифкӏутэж. Щӏыгулъ тӏэкӏур къыхахыу дыщэр чысэм щракӏутэжым, из хъужакъым. Дауэ щытми, чысэм из дыщэ жыпӏати къуитащ, удэкӏуэн хуейщ, жраӏащ Мэлычыпхъу, дагъэкӏуэн яфӏэфӏу. Схужефӏэж, Нарт Шужьей. Сэ лӏыкӏэ сызэжьэр сызыгъэпсэун, Фӏыуэ сыкъэзылъагъунщ, армыхъумэ, си гущӏыӏум ятӏэ къизытхъуэу сыщӏэзылъхьэжын нарткъым. Сэ си гум из зэрищӏын лъагъуныгъэ абы иӏэкъым. Абы лъагъуныгъэ къысхуиӏэтэмэ, еста чысэм дыщэншэу из хъунт, ауэ абы лъагъуныгъэ иӏэтэкъыми, чысэм дыщэр из хуэмыхъуу щӏы кърикӏутэри из къищӏащ. Нартым лъагъуныгъэкӏэ симыгъэпсэуфу сыщӏилъхьэжащ, сэ апхуэдэлӏ сыхуейкъым. Арти, Шужьей и лӏыкӏуэр иутӏыпщыжащ. Лӏыкӏуэр кӏуэжу Мэлычыпхъу жиӏахэр Шужьейм щыжриӏэжым, етӏуанэу лӏыкӏуэ къигъэкӏуащ. Сэ лъагъуныгъэ пхуэзмыщӏатэмэ, си гуащэр изгъэкӏыжу уэ сыпщӏэупщӏэнтэкъым. Уи ӏущагъымрэ уи дахагъымрэ си гури си псэри дихьэхащ, жыӏи схужеӏэж. ӏэфӏыр зыгъэдыджу дыджыр зыгъэӏэфӏыр къэпщӏакъым жызыӏэу Ар щхьэусыгъуэ зыхуэхъуу зи гуащэр изыгъэкӏыжа Нартым сэри щхьэусыгъуэ къысхуигъуэтынщ. Нарт и фыз иригъэкӏыжыну ар щхьэусыгъуэ мащӏэщ, хьэхей яукӏыркъыми, фызхей ирагъэкӏыжыркъым. Сэ къысщымыгугъыу и гуащэ иригъэкӏыжар кърешэж, абы нэхъыфӏ Шужьей игъуэтынкъым, жиӏэри Мэлычыпхъу дэкӏуэн идакъым. Лӏыкӏуэр кӏуэжу Мэлычыпхъу жиӏахэр щыжриӏэжым, Шужьей укӏытэри и гуащэ иригъэкӏыжар къишэжащ.